Igbo ndị ọma na-ege m ntị kedu ka unu mere eji m n'aka na ahụ dị onye ọbụla okwu ugo chara acha ee abịakwana m ọzọ n'ụbọchị nke taa ọ bụ agba nke abụọ n'aha ndị Igbo na-akpọ Chukwu ọ dị mma na agba nke mbụ m mere achọpụtara m na ụfọdụ ndị aghọtachaghị otu aha m kọwara na ya nke bụ iyi eri ọba ya mere ka m metụkwa ya aka ka o wee doo unu anya nke ọma ekwuru m na ndị Igbo na-akpọ Chukwu iyi eri ọba m wee kọwaa wee sị na ọba bụ otu mkpụrụ osisi na-amị na ala Igbo ọ na-adịcha ka anyụ mmiri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'azụ ya ọ na-ebu ibu na ya bụ mkpụrụ osisi n'ime ya ka esi emepụta nke eji eghe garị akọwara m na a na-eji ya eghe garị site n'ihe emepụtara na ya n'ime ya kwa ka esikwa emepụta ọba nke eji eku mmiri nke eji echute mmiri ọ bụ ya ka anyị na-ekwu maka ya ọ bụghị nke obere ahụ eji eghe garị ọ bụ ọba nke na ọ na- ọ na-adị ọ na-emitụ emi ọ ga-abụ itinye ya na mmiri i wee nwee ike wee kuru nwayọ wee kujuo ite gị ma i je ichu iyi ọ bụ ya ka anyị na-ekwu maka ya ya bụ na ya bụ ọba itinye ya na mmiri mmiri agaghị eri ya ọ na-esegharị n'elu mmiri n'ihi nke a ka eji ya wee na-atụnyere chukwu na ebe iyi apụghị iri ọba etu ahụkwa ka chukwu okike onweghị ihe ọbụla pụrụ pụrụ imetụta ya ya bụ na chukwu zuru onwe ya o nwere ike dị egwu ọ bụ ya bụ chi kacha chi niile o nweghị ihe mmadụ ọbụla ma ọ bụ mpịampịa mmụọ ọbụla pụrụ ime ya eji m n'aka na o doola unu anya ọ dị mma ka anyị gazie na ndị ọzọ ndị igbo na-akpọ chukwu ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ nke a pụtara n'asụsụ bekee the one who breaks an iron as if it were a wood or as if it were an ordinary wood nke a na-egosi na chukwu nwere ike dị egwu o nwere ike dị egwu o weta igwe ọ gbajie ya onwedị ya ọ dị ya ka ya ọ na-egosi na chi anyị nwere ike dị egwu ọzọkwa bụ o ji ji jide mma o ji ji jide mma nke a n'ịkọwapụta ya ya ka m kwuo the literal translation n'asụsụ bekee ya the one who holds the yam as well as the knife n'ịkọwapụtazi mpụtara ya n'asụsụ bekee it means the controller of everything that is the one who calls the shots it is in his it is in his capacity to bless whomever he chooses to ọ nya bụ ihe ji ji jide mma ihe masịrị ya ka ọ na-eme onye ọ wanyere o rie ọ nya bụ o ji ji jide mma the one who controls everything the one who calls the shots ọ dị mma ọzọkwa bụ agbanwee dike izu agbagharịa ya agbanwee dike izu agbagharịa ya nke a pụtara

It shows that God is always in the helm of affairs. Without him, there is nothing that can go on. Ọ bụgodu na i mee ihe a na-etinyeghị ya na na na na na arụ e mechakwa ị ka ga-abịakwa ị ka ga-abịakwa kpọkuo ya ehe n'ihi na ihe ọbụla e tinyeghị chukwu na ya ọ naghị enwe isi ọ naghị aga aga ọ nya bụ agbanwee dike izu agbagharịa ya ọ bụ chineke nna na-anọgide n'ihe ọbụla mmadụ na-eme ị sị na ị gaghị etinye ya ihe a akụkọ ga-abata na ya mgbe ahụ i wee bịa na-echetekwa ya wee rịọ ya enyemaka ya bụ ụzọ ọzọ ị nwere ike isi wee kọwaa ya bụ adịghị n'ije ije anaghị enwe isi ọ nya ọ dị mma ọzọ bụ di nwaanyị isi mkpe di nwaanyị isi mkpe nke a pụtara the husband of the widows nwaanyị isi mkpe n'asụsụ bekee bụ widow so um, nke a na-egosi na chukwu na ọ bụ ya na-elekọta ndị di ha nwụrụ anwụ ụmụ nwanyị di ha nwụrụ anwụ chineke nna na-elekọta ha anya ọ na-azụ ha nri ọ na-enyere ha aka ọ nya bụ ọ nya ka e ji na-akpọ ya di nwaanyị isi mkpe the husband of the widows ọzọkwa bụ ncha ncha mmiri na-ebu ogwe ma ọ bụ ụfọdụ na-akpọ ya n'olu be ha ntịntị mmiri na-ebu ogwe nke a pụtara the tiny droplet that lifts the bridge the tiny droplet that lifts the bridge or a bridge you know ịma na onweghị ka obere mmiri ya bụ igirige na drizzles onweghị ka obere igirige menwuo ka ogwe ịmago bunwuo ogwe ogwe bụ bridge ehe ọ bụghị ihe ga-emenwu pụrụ eme ya bụ na ịkpọzi chukwu ncha ncha mmiri na-ebu ogwe o ji ya egosipụta na chukwu nwere ikike ime ihe ekweghị omume n'uche mmadụ ihe mmadụ apụghị ime maọbụ ihe agaghị mmadụ agaghị ekwetenwu na ọ pụrụ ime na ndụ a anyị bi ehe ọ nya bụ ncha ncha mmiri na-ebu ogwe ọ dị mma ọzọkwa bụ oji ọbara akpụ nwa oji ọbara akpụ nwa the one who molds babies with blood n'ịkọwa ya n'asụsụ bekee nke a na-egosi na ọ bụ chukwu na-enye nwa ọ bụ ya na-akpụ nwa tinye nwaanyị n'afọ ọ bụ chukwu na-eme ihe niile ike ya dị egwu ọ dị mma ọzọkwa bụ ngalaba ji isi ndụ m ngalaba ji isi ndụ m nke a bụ the pillar that holds my life the pillar that holds my life ya ọ bụ chineke nna bụ onye na-enye anyị agbamume ọ bụ chukwu bụ onye na-ekunyere anyị ume anyị wee na-adị ndụ anyị dị ewepụ ya anyị niile ga-abụ ndị nwụrụ anwụ ya bụ na chineke nna bụ ihe na-akwụdoro anyị anyị wee nwee ume nwee ike anyị ji eme ihe niile anyị na-eme n'ụwa ọ bụ site na nkwado ya ka anyị ji eme nke ọma dịka mmadụ ọ ya bụ ngalaba ji isi ndụ m ọ bụ na ọ bụ na ọ bụrụ nkwado ya ịma ihe e, e, e, ngalaba ya bụ a pillar ịma ihe ọ na-arụ n'ụlọ ewepụ ya ụlọ agaghị akwụdo ịmago ọ na-ejikọta ụlọ ọnụ etu a ka esi akọwapụta ya na ọ bụ ọrụ a ka Chukwu na-arụ na ndụ anyị ọ dị mma ọzọkwa bụ oji nkata eku mmiri oji nkata eku mmiri nke a bụ the one who fetches water with a basket unu ma na nke a ekweghị omume ọ bụghị ihe mmadụ pụrụ ime nwee ike igezi were nkata wee chuo mmiri it is not possible to fetch water with a basket because the water is definitely going to leak ehe mana ịsịzị na chukwu bụ oji nkata eku mmiri pụtara na chukwu nwere ike ime ihe mmadụ apụghị ime maọbụ ihe ekweghị omume n'ụwa ọ na-egosi ụdị ike chukwu nwere ọ na-egosi na ọ bụ chukwu bụ onye ike niile dị n'aka ya onweghị onweghị ee njedebe n'ike ya onweghị njedebe n'ebe ihe o nwere ihe ọ pụrụ ime ọ bụ ya ka eji akpọ ya oji- oji nkata eku mmiri ọzọkwa bụ ọbata obie ọbata obie

all those things become a thing of the past you know so ọ nya bụ ọbata obie o nwee ka i si na-agabiga nsogbu nke ụwa i wee kpọkuo chukwu ọ za gị ihe niile abụrụ ihe gara aga n'ihi na ọ ga-abịa weta mgbanwe mee ihu ọchị awa gị ọzọkwa bụ ọkụ na-ere ere ọkụ na-ere ere nke a pụtara the consuming fire anyị maara na chukwu anyị bụ chi nwere obi ebere mana n'otu aka ahụ kwa ọ bụkwa ọkụ na-ere ere ọ na-ere ndị ajọ mmadụ ọ na-ere ndị iro ọ na-ere ma ọ bụrụ na iko ndị ajọ mmadụ ju